Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Là, nin vidéo kɔnɔ an bɛna kuma Sidiki Diabaté ale ni Mohamed Samassekou kan u kun karila ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn clash réseau sanfɛ min y'u se ɲɔgɔn ma an bɛn'o de fɔ aw ɲɛna nin video in kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kura ye kana ɲinɛ k'i abonné ni ka cloche de notification activer walasa an ka video nataw kana na fɔ i kɔ mun de ye sidiki jabate ale ni Mohamed Samassekou se ɲɔgɔn ma kununko sidiki ye wideyo dɔ bila wideyo min n'a bɛ ka kuma roi 12 12 kan a bɛ ka roi 12 12 tanu kosɛbɛ a y'a yira a ka wideyo kɔnɔ ko roi 12 12 ye jatigi ɲuman ye jatigi min ne a bɛ se ka kobaw kɛ ko jatigi hɔrɔn don wari b'a bolo et puis mobili caman b'a bolo on dirait siriki ye o video min kɛ o de digira Samassekou la ni Samassekou fana bɔra ni k'a jaabi ka nɛni caman fɔ a ma siriki ka video ye an ka jɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ
wa dɔn de don siriki jabate e jabateba music n'ala ye jatigi ɲuman d'i ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ jatigi ɲuman bɛ se ka koba k'i ye min bɛ se ka preuve bɔ hɛrɛ bɛ o de kan et puis cɛ dusuma de y'ale ye pour l'instant afiriki tɛ dubayi tɛ alhamdulilayi rabil alamin dubulu ɲuman ko a ye record bɛ mali bolo jɔn don le roi 12 12 pour l'instant ni mɔgɔ mɔgɔ si bolo n'anw fana kelen tɛ

balimaw aw yɛrɛ kɔni bɔra ka siriki ka video lajɛ sisan aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye siriki ka video ninnu est-ce que a kan bɛ ni Samassekou de ma wa

ni o y'a terikɛ muso kanu a ye kuma caman caman fɔ bɛɛ y'a dɔn hali n'a ma siriki kɔni ta tɔgɔ ma bɛɛ kɔni y'a dɔn a bɛ ka mɔgɔ min jaabi o tuma Samassekou ka wideyo filɛ nin ye Samassekou ka wideyo ka jan dɔɔni an ka jɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ala ye nin hɛrɛ bɛɛ kɛ e ka don kaso la fo ka miliyɔn tan duuru dɔrɔn sara ka bɔ kaso la k'e dɛsɛr'o la fo ala ka jatigi ɲumanw de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ɛ depuis o yɔrɔ la e kan k'i yɛrɛ minɛ la jeli o jeli k'e de ka baara kɛra hɔrɔnmusow kanuni ye fo k'i sa i ti kɛ maa ye bilen kana dan Bercy ma dɛ Wembley fa a wari a ti nafa ɲɛ jeli o jeli k'e ka baara de ye ko e ni e jatigi minnu bɛ hɛrɛ kɛ e ye ka n'u ka nafolo bɔ k'a di e ma e bɛ tila k'o nafolo kelen de ta ka taa olu musow kanu n'a ye k'u sunguru kanu n'a ye aa ne min ye jelikɛ dɛ aa e laban cogo bɛ sɔn ka buna adamadenw kamana ta jeli fiɲɛma nin ye n fɔlɔ ye k'a ye ɔ fiɲɛ bɛ se ka kɛ buna adamaden na mais buna adamaden bolodenkɔni kelen jeli ɲɛnamaw k'an kɔrɔmatigɛ o bɛ se ka bɛn an ma jeli ɲɛnamaw k'an neni o bɛ se ka bɛn an ma ɛ jeli lojuratɔ fana ɛ jeli ɲɛnamaw ka an ka musow kanu o bɛ se ka bɛn an ma i jeli ɲɛnamaw ka taa an dɔgɔmusow nɔfɛ o bɛ se ka bɛn an ma ɛ maa o maa kɛra i jati ye n'i ma mun dɔgɔmuso kanu i y'o kɔrɔmuso kanu n'i ma mun ba kanu i y'o tanti kanu de bɔ yɔrɔ la e ka lujura e kan k'a dɔn k'o ti maa nɔ ye ala nɔ ye ala ti maa kɛ lujura ye gansan a ne kɔni fɛn bɛɛ fana bɛ kun ne fɛ fo jeli lujuratɔ k'a fɔ k'a bɛ ne neni ou bien k'a bɛ ne kɔrɔmatigɛ ayi e tɛ e tɛ ne mago t'e la ayi ne ne mago b'i ka jatigiw de la jatigi fɛn o fɛn k'i dalen don a la de

sonin kelen mun b'i bolo mobilinin kelen depuis don min na ne ye mobili san ka di n ka artisi ma ni jeli in ko ko daba ye sunɔgɔ ta ye ala ti maa kɛ lojuratɔ ye gansan lojuratɔ n bɛ jogo damadamanin f'i ye lojuratɔ la lojuratɔ n'i m'a sɔrɔ jatɔ don i b'a sɔrɔ ɲɛngo don ni ɲɛngo tɛ hasidi don lojuratɔw ka baara y'o de ye donc n'i dɛsɛra Wembley la n'i dɛsɛra ko wɛrɛ la ko kana buzz ɲini ne mohamɛd samaseku de fɛ aya n b'i bisimila nin de ye Rolls ka 2023 ye nin de tɔgɔ ko Ghost aw b'a fɔ jelikɛ ɲɛna ko ne mohamɛd samaseku ko ten u yɛrɛ ka kuma k'u ka waritigi naloma ko ne ma A b'a fɔ jelikɛ ɲɛna ko ne ko ko ne m'a fɔ k'a jatigiw tɛ se ka nin san ne m'o fɔ ko mais ko pour le moment ɔ o diyara ale o ma diya ale ɔ ko mali histoire kɔnɔ waritigiw ka palmarès kɔnɔna na a bɛ fɔ ko samaseku de don 23 kɔnɔ a jɔ a kan o y'a fɔlɔ ye filanan i b'a fɔ a ɲɛna ko ko ne samaseku ko ko McLaren tɛ ko sungurubaw bɛ don o de kɔnɔ Dubai yan ne ye kamalenkɔrɔ mɛtiri fila de ye ne tɛ se ka don McLaren kɔnɔ c'est comme kamalenkɔrɔ k'i sigi kurun kan k'o ye fɔlɔ ye ko filanan ko G Brabus a 800 tɛ ayi ko pack AMG de don pack de bɛ k'a la a bɛ modifiye de orange

ne tɛ se ka don o kɔnɔ c'est comme n sigilen don kurun de kan n ka so kɔnɔna na ko Lamborghini katikati ko ne t'a fɛ parce que mun na o Lamborghini katikati nin Rolls in b'o saba de san a fitinin nin b'o naani san ne ye mobili feerela de ne b'a tu de kɔnɔna na yan ɔ n'an bɔr'o la an bɛ ka na le Rolls ka Cullinan na n y'o finman san o ma livré n ma fɔlɔ a couleur gris